Now apa tipite ku maiko akunja, inde tikulowera ku Burkina Faso kuja kwa Ibrahim Traore, kumeneko kwachitika nkhani yomwe yakhala ikuzungulira mu Africa leroli, akunena kuti notu Burkina Faso akwanitsa kuletsetsa anthu amene amafuna aphe Captain Traore. Anthu ena amafuna ampange chipongwe, zipongwe zimenezo iwo akwanitsa ndithu kuzipanga control kutino zisachitike and anthu awadziwa kutino kodino ndi ndani. Nde muti ndi ndani amene amafuna apange chipongwe chimenechi? Of course mtsogoleri wakale wa dziko la Burkina Faso zikumukhudza master planner akuoneka choncho, komabe tifotokoze bwinobwino kutino zikuyenda motani. Mu chaka cha 2022, Captain Ibrahim Traore anayamba kulamulira dziko la Burkina Faso ndipotu analitenga ndi mphamvu, kulanda ulamuliro, tikanena kuti iye ndi msilikali nde tidziti asilikali a Burkina Faso kulanda ulamuliro m'manja mwa president wa nthawi imeneyo yemwe dzina lake anali Paul Henri Damiba. Iyitu tikutanthauza kuti inali coup d'etat, asilikali kulanda dziko. Now Traore anayamba kulamulira dziko la Burkina Faso and taona zabwino zomwe wakhala akuchita kumeneko kulipangitsa dziko lija kuti no liyambe kupanga produce zinthu lidzitulutsa zinthu zake ndithu kulima onion ulimi kupanga chani kuyamba kupanga ma ma ma cement matumba a cement kutchipitsa zambiri ndipo no nzika za dziko limeneli la Burkina Faso Zakhala zili zokondwera kwambiri. Koma si wina aliyense amene amamukonda Traore, makamakano Paul-Henri Damiba, eh, president amene analandidwa utsogoleri anayenda chothetheka ndithu kuthawa akubisala maiko akunja, ngakhale dziko lake silikudziwika, kumene kujatu wakhala pansi ndikumapezeka zonoti khala ngati akupanga ma plot onena kuti no, amuphe uyuyu Captain Ibrahim Traore. Ndikamupha iye ujayi ndiye kuti ineyo ndikhala ndili ndi space yoti ndikabwelera ndikhoza kukapezeka zoti tatani ndalandiridwa komanso ndiye kuti ndayambanso kulamulira dziko lija nde apapa ndiyambe kupangano chani zipongwe zonena kutino mpakana ameneyu aphedwe ndithudi ndizituma anthu ndizigwira ntchito ndi anthu basi mpakana iye apezeke zoti no moyo wake achotseredwe. Sikoyambatu aka ndipo wakhaladi moyo wake ukuopsezedwa uyu Ibrahim Traore zikatere iye agwira adani amafuna aphe Traore zavuta iyayi agwiranso amafuna aphe Traore zavuta and this time around uyuyutu akuti Paul Henry Damiba malinga ndi awawatu ambali ya Traore ndi amene akufotokoza zoti izizi tikudziwa zikuchoka kwa mkulu ameneyu akuti anapezeka zoti wamenya alliance ndi Dziko la Ivory coast kuti no apange chipongwe chimenechi nde anatuma anthu kumene kuja apite akampange chipongwe Ibrahim Traore koma anthu amenewo agwidwa ndithu zavuta now kumadabwa zotino Ivory coast yo zikukhala bwanji kodi? Ndati Burkina Faso ndi Ivory coast ndi maneba choncho? Nde kuja akuti uyuyu president wakaleyu akuti amatuma ndalama nkumakazi zimakafikila nde kuti ku ivory coast kuja zili ngati zambia malawi nde kutino zimakafikila ngati ku zambia kumene kuja nde kuti anthu okapanga chipongwewo amakakumanaso mu dziko la zambialo ndikutenga ndalama zija ok talandira malipiro oti tikapangira chipongwe ma transport china chilichonse chofunikira ok tikayenda motere motere kumapanga ma plan ngati mu Zambia koma akubwera kudzapanga nde kuti chipongwe ku Malawi chimodzimodzi koko nde kuti no tikukamba za wapanga ma plan mu Ivory Coast akapanga chipongwe ku Burkina Faso kuti no akamuphe Traore Zavuta ndithu pamenepapa zavuta. Komabe apatu nde ndi funso loti, kodino nanga awo a Ivory Coast ayankhulapo zotani? Malinga ndi kuti izitu zikuchoka kumbali ya Ibrahim Traore kumbali ya boma la Burkina Faso ndi limene likukamba zonena kuti anthu amapanga zipongwe zimenezi Ivory Coast kukhudzidwa, ma bank a Ivory Coast ndi amene amalandira ndalama, ndipo anthu amapanga amakapangila jen ma plan awo onse mu ivory coast, ivory coast zikuwakhudza izizi amapanga support, komanso nde kuti no president wakale wa dziko lino amene tidamuthamangitsayu ndi amene akutani akupezeka zoti akuyambitsa zonsezi agwira ntchito ndiwowa, nde president wakaleyo wakamba zotani? Nangano dziko la ivory coast lakamba zotani? Malinga ndi kuti noti awawa ndi ma serious accusation. Eee izizi ndi sinkhani zoti no zocheza izi ayi ndizoti zikhoza kuononga chithunzithunzi cha dziko kuononganso nde kuti chithunzithunzi chako ngati munthu amene unali president wakale wa dziko la Burkina Faso. Akuluakulu ngati palitu zomwe zikudabwitsa ndi zoti mbali zonsezi awawa aku Ivory Coast kunamizilidwa kuti no afuna kupha Traore komanso uyuyu president wakaleyu Damibayu Onsewatu angokhala chete osayankhulapo china chilichonse, osavomera kuti ndi iwowo amene apangadi zimenezo, osakananso kuti ndi iwowo amene apangadi zimenezo. Now tingamati bwanji? Palitu mawu amanena kuti, Chete ukakhala chete, zimangotanthauza zonena kuti ukugwirizana nazo, ukuvomereza. Silence means yes! Eeh, akuti chete amatanthauza kuti eya ndikugwirizana nazo! chete uja. Chifukwa ngati sukugwirizana nazo ukuyenera unene kuti aa nzabodza zimenezo atinamizira. Koma amafuna kundipha. Amene akufuna kundiphawo nde ndi aku Ivory Coast mothandizira moti akugwiritsidwa ntchito ndi Jeni ndi Damiba. Inu basi ndikungokhala chete. Nati ooh yaa ndekuti ndinuyodi. Anthuwa sanakambepo china chilichonse chete chete osavomereza osakana. Tikunena choncho tikunena kuti chete, nthawi zina zake amatanthauza kuti eya, ndi chonchodi, tikuvomerezana nazo kuti tikufunadi kupanga, tikupanga zimenezo ndi ifeyo. Iyayi, tipitirizabe kutsindika kunena kuti iwowa sanavomereze, sanakane. Titsindike pamenepo kuti tidzimvana mmene tikuyendera ndi nkhaniyi. Komabe ndi funso lonena kuti ngati ndi iwowa amene akufuna kupha Traore, akufuna amuphe Traore pa zifukwa zotani? Chifukwa mkulu ujatu nde akuitha, captain uja aku aku akuyendetsa bwino dziko lija and nzika za dzikolo zimakondwera ngakhalenso anthu aku Africa ambiri amakondwera naye Traore kuti no uyu nde akutipangitsatu kuti tizikhala okondwera kuti tilinso ndi atsogoleri kunoko olimba mtima otino akhoza kutukula Africa nde iye kodi walephera kutino achotsedwe pamenepo? Afuna amuphe pa zifukwa zotani? Angafuna amuchotseremo pa zifukwa zotani? Ok nkhani ndiyonena kuti akakhala uyu Paul Damiba tikuziwa kale ndi nkhani yongofuna mphamvu akufuna abwererenso azatenge mphamvu alandenso ndekuti utsogoleri akhale iye president wa dzikolo. ee ndekuti waus- wau- wazisowa mphamvu za upresident ameneyoyo akuona ngati akhoza kuchita bwinonso kumposa uyuyu traore kuiwala zonena kuti pamenepopo kuti coup detat ija ichitike kuti asilikali aja akwanise kumuchotsapo ndekuti anthunso anali ndi support amasapotera asilikali aja samamufuna ndekuti president uja amati achoke ndithu now kumbali ya ivory coast zikukhala bwanji nkhani ndiyonena kuti Traoretu atatenga ulamuliro anapanga zonena kuti no. adukane ndi France. Asamalandire kwambiri ndekuti asa- pasakhale ubale wa- waukulu kwambiri ndi dziko la France chifukwa ndi limene lakhala likumapanga control mwa njira ina yake afuna ayime paokha. Kudukana kwa France ndi Burkina Faso kumeneko kwapezeka zonena kuti Traore tsopano akulitenga dziko la Burkina Faso ndikumalipirisano kuti no likaphatikane no ndi dziko la Russia kuti pakhale ubale wabwino pakati pa Russia ndi Burkina Faso and munazionapo kunena kuti no Putin akakumana ndi uyuyu Ibrahim Traore amapatsana moni wabwino kwambiri ndipo Putin amakondwera naye Ibrahim Traore amamufila mwanjira ina yake chifukwa choona kuti iye akufuna ndithu atakonza ubale ndi dziko la Russia kusiyana ndi dziko ilili la France lomweno lakhala likumapanga control, kumapanga control kumeneko ndiye kuti likungofuna azigwiritsa ntchito ma resources awo kaya ndi miyala ya mtengo wapatali yawo izitengedwa kumapititsidwa ku France idzikamanga France m'malo moti imange Burkina Faso zinthu ngati zimenezozo. Now, Izizi ndi zimene zingapangitseno dziko la Ivory Coast lija kuti mwina mwake likhale ndi dzanja mu nkhani zofuna kupha Traore. Funso ndi lonena kuti, tikukamba za France ndi Ivory Coast ino zikuwakhudza, zikukhudzanapo bwanji apa? Ndi nkhani yonena kuti Ivory Coast ndi dziko lomwenso ndekuti likumalamulidwa ndi ajano tsopano, aja a ku France. Eh, ndi maiko okhaokha amene amayankhula chi french burkina faso amayankhula chi french ivory coast amayankhula chi french chifukwa ndiye kuti no panali maubale ndi dziko lili la france ndipo no france yakhala ikumapanga control maiko amenewawa traore anaduka anadula ubale umenewo kuti no si ubale yayi mmangofuna muzingotibera basi miyala ya mtengo wapatali kuno nde ubale tikuthesa Koma Ivory Coast inasunga ubale ndi ndani ndi France ija. Now France ndekuti ingakhale kutino ikugwiritsanso ntchito ndekuti Ivory Coast kutino ikapange attack chani, akapange attack Traore cholinga chonena kuti ubale uja mwina mwake pakabwera president wina wake wanyuwani ndekuti ubale uja ukhala unakalipo. Ubale onena kuti France yo izikwanisa kumadzatenga kaya ndi ma minerals kaya ndi chani ku Burkina Faso kujako mosavuta. Nanga si ndi Traore zikuvuta poti no wathetsa ndi kuthamangitsa ma ubale onse amene analipo pakati pa France ndi Burkina Faso atazindikira zoti inuyo a France mufuna muzingoba ma minerals kuno. Ndekuti ziphweke tsopano agwiritsa ntchitono awa aneba ndekuti mungathe kuonano ka chain kamene kali pamenepo in fact mumangokhala kumangomva zoti ayi traore amafuna aphedwe hey zakanika ah, wapulumuka amafuna aphedwe hi akanika nkhani zake mwina sitikumazikamba moti tinati tipiteko kunja hey kaya zomveka kaya pena pake umati ufotokoze koma zinthu sizikupanga flow bwinobwino komano nkhani yake ndithu ili moteromo akuti